kutamandidwa konse ndi kwa allahu tabaraka wa taala ndipo zabwino komanso mtendere zipite kwa mtumiki wathu muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwa akubanja kwake ophunzira ake ndi onse amene amatsatira ziphunzitso za mtumiki ameneyu mpaka na tsiku la chimaliziro pa nthawi ino tigawanako hadith ndipo hadith yathu ikuchokera mu bukhu- mu bukhu lija la sahihi lbukhari ndipo imamu lbukhari akuyamba hadithi ndi kuti haddathana muhammad bun bashar adatifotokozera muhammad ibn bashar

masahaba onse aja amachezerana ndithu koma kuti padali mtumiki sallallahu alaihi wasallam masahaba amenewa atakafika ku madina adawagawa kuwayika pa chichimwene sahaba wa ku makka ndi wina wa ku madina amawayanjanitsa kuti adzikhala pa chinzake kuti adzitha kuthandizana zina ndi zina nde mtumiki sallallahu alaihi wasallam ena mwa anthu amene adawayika pa chinzake adali salmani

adamupeza mkazi ameneyu akuoneka mwachilendo Ada- adaoneka mosadzikongoletsa adavala mosadzikongoletsa faqala laha ndi salmani adalankhula kwa ummu dardai kuti ma sha'nuki ndi chani chimene chikukupangitsa kuti udzioneka chonchi qalat nde adayankha ummu dardai kuti akhuka abu dardai laisa lahu haja fi dunya mchimwene wako kapena kuti mzako abu dardai akuoneka kuti duniyayi alibe nayo ntchito tanthauza kuti alibe nazo za dzikozi kuti kaya mkazi wake atchena akuoneka motani iyeyo basi akungopanga maibada alibe nazo bize za dziko lapansi pano nde akupitiriza kufotokoza kufotokoza hadith akuti fajaa abu dardai nde abu dardai ada- adafika pakhomo paja kuchokera kumene adakayendako nde adadzampeza mzawo salmani wafika pakhomo akudzawayendera ngati mlendo fasana lahu taama nde adamukonzera chakudya abu dardai anakonza kachakudya koti salimani adye ngati mlendo wake faqala kul nde adamuwuza kuti idyani nde adayankha salimani kuti adapitiriza abu dardai kuti idyani chakudya ichi fa inni saimun kamba kuti ine sinditha kudya nawe mulendo wanga si- sinditha kudya nawe kamba kuti ine ndikusala kusala kwa sunna nde sindidya nawe chakudya chimenechi tamadya nde adayankha salman kuti ma ana bi akin hatta takul ineyo sindingadye chakudya chimenecho mpaka na iweyo utayamba nawo kudya chakudyachi tidye limodzi apo ayi nde kuti sindikudyera chakudya chakochi fa akala choncho abu dardai anamasula saumu yake ija anadya nawo chakudya chija kudya limodzi ndi salmani falamma kana llail nde utafika usiku pambuyo poti aswali isha usiku dhahaba abu dardai yaqumu abu dardai adadzuka tsopano kuti aswali swala ya usiku qala nam nde adamulankhula tsopano olankhula ndi salmani kumuuza abu dardai kuti tagona tagona usaswali panopa ugone kaye

inna lirabbika alaika haqqa nde adamupatsa malangizo onena kuti ndithudi mbuye wako allahu tabaraka wataala ali ndi haqi yoti umukwaniritsire uli ndi haqi yoti umukwaniritsire allahu tabaraka wataala haqi yake umpatse walinafsika alaika haqqan komanso thupi lakolo lili ndi haqi yake yoti udzilipatsa wali ahlika alaika haqqan komanso akubanja kwako mkazi wako ana ako nawonso ali ndi haqi kwa iwe yoti uwapatsenso amenewo fati kulla dhi haqqan haqqahu nde aliyense uzimupatsa gawo lake uzimupatsa haqi yake pali haqi yoti allah umpatse pali haqi yoti iweyo munthu wakewe udzipatse komanso pali

zimenezi zimene adamulangiza salimani nde adakamuuza mtumiki kuti mtumiki ineyo nagona usiku ndiye ndapeza kuti ndikudzuka kuti ndiswali salimani akundiletsa kundiuza kuti ayi amwene tagonani ndikudzukanso kachikena andiuza iyayi tagonani ndikudzukanso andiuza iyayi tagonani kaye kenaka chakumapetopeto kwa usiku akundidzutsa kuti tadzukani tsopano tiswali taswali limodzi nde kenako adandilangiza malangizo kuti pali marights oti mkazi wanga ndizimpatsa ana anga ndiziwapatsa komanso pali mahaqi otinso allahu tabaraka wataala ndizimupatsa komanso ineyo munthu wakene ndizizipatsanso mahaqi ndipo aliyense akuti ndizimpatsa haqi yake yake kodi zimenezi ndi zoona zimene wandilangiza mzanga ameneyu salman nde mtumiki sallallahu alaihi wasallam adayankha kuti swadaqa salman swadaka salman salmani wakuuza zoona kapena kuti salman wanena zoona zimene wakulangizazo hadithi yathu yathera pamenepa ndipo tikhale tikuona maphunziro ena amene tikuwapeza kuchokera mu hadithi imeneyi hadithi imeneyi tikumvamo kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam adakhazikitsa ubwenzi kapena adayika chenzake pakati pa abidardai ndi salmani sahaba wina wa ku madina wina wa ku makka mtumiki sallallahu alaihi wasallam adawayanjanitsa masahaba amenewa kuwapanga kuti akhale pa chenzake mmene umuso ndi mmene akuyeneka kukhalira atsogoleri athu amene akutitsogolera ife asilamu ayenera kupeza njira zowayanjanitsa asilamu kuti asilamu asamakhale mosankhana koma adzikhalira limodzi pasapezeke msilamu akuti iyayi e, iwe ndi msilamu koma iwe ndi wakummwera ine ndi wakumpoto o chabwino iwe ndi msilamu komano iwe msilamu wake wachikotakota ine msilamu wake ine ndi wachiyawo koma kuti asilamu adzikhala oyanjana kugwirira ntchito limodzi tikumva pamenepa kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam zina zimene adachita atafika pa madina kudali kuwayanjanitsa masahaba aku makka ndi aku madina powapanga kuti azikhala m'maubwezi kapena kuti mmaubale pa chi brothers sahaba wauku wa ku makka wammuna kuyanjana ndi sahaba wammuna wa ku madina nde imeneyo ndi imodzi mwa ntchito za atsogoleri a chisilamu kubweretsa unity pakati pa asilamu chinanso chimene tikuchiona pamenepa ndi kunyamuka kwa salmani kupita kukamuyendera abu dardai kuti msilamu ayenereka ndithu kumapezako nthawi yomuyendera msilamu mzake kupita kukamuzonda ndikukaona kuti umoyo wake uli bwanji osamangokhala basi kukumana ku mzikiti iyayi kukumana ku mabizinesi muyenera kumakhalanso ndi nthawi ina kupita kukacheza kwa mzako kumuyendera china chimene tikuchiphunzira mu hadithi imeneyi ndi chakuti mzimayi amayenera ndithu kumakhala wozisamalira at least kudzolako timafuta choncho tikuona kuti pamene salmani adapita ku nyumba kwa abi dardai ndikumupeza umu dardai akuoneka mosasamalika kwenikweni, mosazikongoletsa anadabwa nazo, zomwe zikusonyeza kuti zimenezi sizoyenera ndithu kwa mkazi kuti azioneka basi mosasamalika movala mkazi woti ali ndi mamuna ndikuti mamuna ali ndi udindo wake kumuthandiza mkazi wake kuti azioneka bwino sitikunena kuti azivala mosalongosoka aa koma kuti iyayi kaya kankanjoko kadzikhala kankanjo kabwino ndithu kuti iyayi sopo yekha akupezeka iyayi nkhope ikuoneka kuti iyayi munthu wamkazi akuwala ndithu mafuta akupezeka nde umenewu ndi udindo wa mamuna komanso kuti mamuna akuyenera kukhala ndi nthawi yocheza ndi mkazi wake akatero ndi kuti mkazi samakhala ndi nthawi yoti azisamalire kuti amuna anga aja akamabwera andipeze ndikuoneka bwino ndiye tikumva umumu kuti umu dardai basi analibe nazonse kuti a tamuzimba kale mauta mpera wa alume yakwete ndi zimenezo ndi zofunikira kwabasi kuti azibambo tizikhala ndi nthawi yowathandiza azikazi athu kuwagulira tina ndi tina tochepa timene tili natoto mukupeza kwathuko kuti nawonso adziwalako ndithu china chimene tikuchiphunzira kuchokera mu hadithi imeneyi ndi ubwino wakukhala ndi anzathu abwino otsatira za chipembedzo tikuona mu hadithi imeneyi abu dardai adapindula kwabasi padini pakubwera kwa salmani atabwera salmani adaphunzirapo zinthu ndithu zosiyanasiyana kumbali ya dini komanso hadithi imeneyi ndi umboni umene maulama ena amagwiritsa ntchito wonena kuti ngati kusalako ukusala kwa sunna ndi zololedwa kumasula ngati pabwera mulendo ndipo mulendoyo akufuna kuti udye naye chakudya ndi zololedwa kumasula kusalaku tikuziona zimenezi pamene abu dardai adamasula saumu ndi cholinga chakuti adye limodzi ndi mnzake salman nde kusalako ngati kuli kusala kwa sunna mwina kaya kusala kwa mande ndi lachinayi ndi kusala kaya kumasala masiku atatu pa mwezi white days ngati pabwera mulendo ndipo mulendo afuna kuti tidye naye ndi zololedwa kumasula kusalako malingana ndi hadith imeneyi chinanso chimene tikuchiona mu hadith imeneyi ndi chakuti kukhala munthu wotsatira za sunna kapena wotsatira za chipembedzo sizitanthauza kuti ndiye kuti basi dzuwa lonse tetetetetetete ndekuti basi uzingoswali kapena kumangopanga tasbih ndi zina zotero komano ukuyeneka kugawa nthawi yako kuti pali nthawi ina ukuyeneka kucheza ndi mkazi wako mkazi azidziwa kuti ayi ndili ndi amuna anga kukhala ndi nthawi yocheza ndi mkazi kuchezanso ndi mkaziko imeneyonso ndi ibada osayiwala iyayi ibada sikuswali kokha iyayi ndiye munthu kumagala- kumagawa nthawi nthawi yocheza ndi mkazi wako ndiye pakhalenso nthawi yopanga za maibada ena kaya kuswali kupanga matasbihi komanso kukhala ndi nthawi yocheza ndi ana munthu mzibambo komanso kukhala ndi nthawi kaya yokaona makolo osangokhalira mwezi mwezi wonse o ali kuibada athu iye achoka panopa a- adzabwera mwezi wa mawa kapena iye wiki yonse akhala ali kuibada basi akachoka kumeneko akunyamuka kupitanso kwina komatu kumagawa nthawi pakhale nthawi yopanga za allahu tabaraka wataala komanso pakhale nthawi yopanga za banja za family ma responsibility awo kumagawa bwino chinanso chimene tikuphunzira mu hadithi imeneyi ndi chakuti zomwe zili zabwino kwambiri komanso zimene mtumiki sallallahu alaihi wasallam adalimbikitsa ndi zakuti munthu azikhala ndi nthawi yogona usiku komanso kukhala ndi kagawo koswali sizolimbikitsidwa kuti munthu usiku wonse azikhala akuswali kuswali kuswali kuswali koma kuti usikuwo aziugawa ngati mmene adachitira salimani kumphunzitsa abi dardai adamuuza kuti iyayi tapitani mukagone kaye kudzuka sikuzi tapitani mukagone kaye kenako kumuuza kuti nthawi ino tsopano titha kuswali nde zomwe zili za- mu chiphunzitso cha mtumiki sallallahu alaihi wasallam zimene ada- adatilimbikitsa ifeyo anthu omutsatira ndi zakuti tikhale ndi nthawi yogona tulo kulipumitsa thupi kamba kuti thupilo lilinso ndi haki yoti tilipatse thupi likuyeneka kupuma nde kulipumitsa thupi kukhala ndi nthawi yogona komanso kukhala ndi kanthawi kodzuka kumukumbukira allahu tabaraka wataala kuswali nde osangoti usiku wonse usiku wonse usiku wonse mpaka kucha zimenezo sadatilimbikitse mtumiki sallallahu alaihi wasallam zomwe adatilimbikitsa ndizakuti munthu akhale ndi gawo logonako komanso akhale ndi nthawi yodzuka china chimene tikuchiphunzira kuchokera mu hadithi imeneyi

anthu awiri kapena anthu angapo kapena kuti pa jamaa ndi zololedwa ndithu ndi swala ya usiku mutha kuswali ndi mzanu kapena kulosokana ndi akazi anu ndi zololedwa ndithu kuswali swala ya usiku pa jamaa umodzi umodzi mwa umboni ndi hadithi yake imeneyi ya salman komanso abidardai chinanso chimene tikuchiphunzira kuchokera mu hadithi imeneyi ndi chakuti zofufuza hadithi kapena kufufuza uthenga kuti kodi uthenga uwu ndiwoonadi izi mtumikidi adanena ntchito imeneyi siidayambe lero iyayi koma idayamba mtumiki ali moyo tikuziona pamene abidardai adalangizidwa ndi salmani abidardai adapita kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam kukafunsa kuti kodi zimenezizi ndi zoona nde umenewonso ukhale udindo wa msilamu kuti osamangoti ayi ndamva zakuti zakuti kutsatira kuvayize kutsatira komano kuti udzikhala ndi nthawi yofufuza mbikene yantiyanti anayeleyi yakuona kodi zimenezi zili ndi umboni munthu ukuyeneka kupanga investigate choncho kufufuza ngati mmene adachitira abi dardai atamva adapita kwa mtume sallallahu alaihi wasallam sadafikire kutsutsa koma adapita kwa mtumiki kukafunsa kuti kodi zimenezi ndi zoona nde pamene munthu wamva information wayikayikira kapena umboni sudauone ndi zabwino kufufuza pamene basi tikubwera ku point ija ya ubwino wokhala pafupi ndi maulama kapena kuti mashekh komanso ubwino wa shekhe wokhala pafupi ndi wanthu kukhala easily accessible kwa wanthu ndi zakuti anthu amatha kupanga verify information amatha kuphunzira ndithu tikuona pamenepa abidardai adaphunzira kuchokera mu kufika kwa salmani komanso adachita verify information adayifufuza information kamba kuti mtumiki adali chifupi ndi iye adapita kukafunsa kwa mtumiki kuti kodi zakuti zakuti zija ndizoona nde point ndi yakuti zofufuza hadith ngati ili yoona kapena yofooka zimenezi foundation yake idayambika pa nthawi ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam masahaba amati akamva china choti achikayikira amapita kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam kukamufunsa kapena kukachita verify kwa lero nditayimira pamenepa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh